2016 Annu di gràtzia, sunu custas sas celebratziones in onore de su Prèmiu Nobel pro sa literadura Gràssia Deledda chin unu programma ricu pro ammentare sos otant'annos dae sa morte e sos novant'annos de su Prèmiu Nobel chi l'ana dadu. Totu sas fainas ammaniadas las ana presentadas custu manzanu in Nùgoro in s'interi de una conferèntzia istampa su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, Su sìndicu 'e Garteddi Giovanni Santo Porcu, s'assessore a sa cultura de Nùgoro Sebastian Cocco e Agostino Cicalò presidente de sa Càmera de Cummèrciu e de su distretu culturale de su 'e Nùgoro. Sas celebratziones an a acabare su deche de Nadale, anniversàriu de sa cunsigna de su Nobel, chin d'unu cunvegnu de istùdios in collaboratzione chin s'ISRE. S'assessore Cocco at ammentadu s'atualidade de su messàgiu de Gràssia Deledda chi cando faeddabat de sa nàschida de sos sardos ammentabat chi s'erèntzia non fit un'ebbia, Unu messàgiu de importu in custu tempus de migratziones ube si pessat petzi a fravicare muros. Su sìndicu Soddu at cherfiu mentovare s'insegnamentu e s'esèmpiu de Grassiedda chi chin sa cuarta elementare, istande in Barbagia in su coro de un'ìsola fora de su mundu, est resessìa a otènnere unu reconnoschimentu che a su Nobel. Su sìndicu Porcu at faeddadu de su chi at fatu Garteddi pro valorizare sos locos chi at contadu Gràssia Deledda in sos romanzos suos, Torrande a sos apuntamentos, su primu a mesagustu chin s'inauguratzione de un'istàtua dedicada a s'iscritora in sa carrera sua e an a sichire cunvegnos, laboratòrios in sas iscolas, ca dae cue tocat de mòghere pro isparghinare sa connoschèntzia de s'òpera de su prèmiu Nobel nugoresu. In Nùgoro, sos tènnicos de Abbanoa ant traballadu denantis de sa crèsia de Santa Maria pro acontzare sa cunduta chi cullegat sos serbatòios de Sant'Unofre e Murrone chi custu manzanu a sas nove s'est secada, unu traghinu de abba ch'est faladu a giardinetos In medas tretos sa pressione de s'abba ch'at pesadu s'asfaltu at fatu fossos. Mancu male chi nemos s'est istropiadu, cunsiderande chi cussu est unu tretu traficadu meda mescamente a manzanu ca cullegat su centru chin sa Solidae, Carrera Roma, Santu Predu. Sos problemas prus mannos bi sun istados pro sas màchinas chin fileras longas e iscassadòrios fatos pròpriu pro garantire su passàgiu de totu sos mezos. Prima de totu Abbanoa at tancadu sa cunduta, a pustis at cumentzadu sos traballos e at assecuradu a sos utentes chi s'abba est garantia dae sas iscortas presentes in sos serbatòios. Un'àtera operatzione antidroga de sa Polstrada de Nùgoro, sos agentes de su distacamentu de Macumela an arrestadu un'òmine de chimbantases annos de s'Alighera ca in sa màchina l'an acatadu setanta grammos de cocaina. Sos controllos fin in s'àmbitu de sos servìtzios chi sa Polstrada faghet pro prevènnere sa violatzione de su còdice istradale, pro garantire sa seguresa de sos automobilistas e reprimere àteros reatos puru. Eris duncas in s'ìntiri de unu de custos controllos, A s'artària de su bìviu intre sa chentu trintunu e sa chentu bintinove, in sartu de Macumele, an bidu una màchina fachende un'inversione de màrcia, sos politzotos an firmadu su mezu pro unu controllu prus aprofondiu ca est resurtadu peri chi fit chin precedentes ispecìficos. In intro de sa màchina sos militares an acatadu una matza de baseball suta su sedile de s'autista e pro cussu an perquisidu s'òmine cassande li duos pachetos chin setanta grammos de cocaina a supra. In prus, che l'ant secuestradu otichentos euros in contantes, balanzu de sa bèndida de sa droga, a pustis de sas formalidades, ch'ant picadu s'òmine a su càrcere de Màssama. In Nùgoro est totu prontu pro su campionadu regionale de su monte de ciclismu chi s'at a fàghere dumìnica a inghìriu de su Monte Ortobene, moghende dae Marreri. Una gara a sa cale ant a partecipare prus de chentu ciclistas, organizada dae su Pedale Nuorese in collaboratzione chin Federciclismo, su CEAS e chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro. Pro presentare sa manifestatzione custu manzanu ant fatu una cunferèntzia istampa Francesco Ghisu, presidente de su Pedale Nuorese, sos assessores comunales a s'Isport, Sebastian Cocco e a s'Ambiente, Giuliano Sanna. Sa gara est longa barantanoe chilòmitros. S'at a cumintzare a sas oto e mesa de manzanu dae Marreri, Sos ciclistas an a fàghere su ziru a inghìriu de s'Ortobene pro afrontare in fines s'ùrtimu tretu de oto chilòmitros pro arribbare dae su livellu de su mare a su cùcuru de su Monte, una gara impegnativa chi punnat a valorizare su monte chi est una sienda ambientale, isportiva e turìstica. Custu manzanu su Nùgoro sutta sa ghia de s'allenadore Marco Mariotti at comintzadu su ritiru pre-campionau in su Cuadrìviu. Est arribbau Daniele Molino, eris, custu manzanu Andrea Peana. Como su Nùgoro at mudau sos obietivos e est punnende a unu campionau de primore pro arribbare in artu in classìfica e duncas no est pessende petzi a si sarvare. Andrea Peana, ex de s'Olbia, classe millenovichentosottantasette, est s'elementu zustu pro arribbare pròpiu a custu traguardu. In s'ùrtima istajone at sinzadu trèichi retes in bintises partidas e s'annu prima de retes nd'at sinzadu decheoto in bintotto presèntzias. Molino imbetzes at jocadu in Lega Pro e est unu jocadore chi paris a Falasca at a fàghere meda in su tzentrocampu de su Nùgoro.